Hello agus fáilte chuig Na Seansálaithe, más maith libh seans a ghlacadh, glac iad ar Na Seansálaithe. Is mise Hugh Mac Giolla Chearra, ar ais arís libh anois, tá muid- tá muid socraithe anois

Chaill muid duine an-an-tábhachtach, duine atá... Duine? Ní hama... Well, ní rud é. Ainmhí an-tábhachtach. Ainmhí! Yeah, well, I mean, like, laoch. Symbol, náisiúntachas, náisiúntachas.

Bia a thabhairt do cuit, bhí aithne but no, seo an chéad uair go bhfuil madadh againn sa teach. Yeah, so ní thig liomsa, níl taithí ar bith agamsa le le peata a chailliúint go dtí seo. Sin craiceáilte.
Yeah, fuair muid an madadh. Rud rud rud faoi nuair a fuair muid an madadh ná bhí mise i Magaluf ag an am, right? agus ní raibh aon fón agam cause bhris mo fón like so like agus is bichon frise é and well like I loved it like ach bhí sé sách annoying mar mhadadh it wasn't like chomh loving anois is atá mo mhadadh atá agam faoi láthair Alfie yeah agus get this ghlaoigh ghlaoigh so ghlaoigh mo athair uh, Tyson ar an mada seo bichon frise beag bán

stuck my sister's phone and she's like really wagging her phone so you like raw oh no like ta my mo dead ta like Dorothy is mental tally and then just just wide oh that Tyson he's real macher more agus wall car as you know like tank fuck

istigh, like, just cloiseann muid rud éigin fúthu achan cúpla mí. Agus tá mise déanamh iarracht, like, fiú pictiúr dóibh a chur le chéile i m'intinn. Like, níl a fhios agam, céard a amharcann siad cosúil leis? Tá, tá a fhios agam go leor faoi theaghlach Hugh. Tá teaghlach James chomh mysterious, like, achan uair a amharcaim ar pictiúr a chuireann sé in airde, I'm like, ó, tá deirfiúr eile ag James, like, who knew? Ní labhrann, ní labhrann tú faoi do theaghlach go minic. It's very, like, jigsaw, tá mé, tá mé déanamh iarracht an pictiúr a chur le chéile.

agus ansin like bhuail carr í nuair bhí sí níos óige but like bhí sí alright or whatever but I don't know not ní bhí sí alright bhí sí fuair sí like brain damage or something as but like bhí sí go fóill beo um but like mhair sí go dtí go raibh sí like dó dhéag sílim nó thart fá sin um agus eh but bhí like proper like Sochraid. Bhí proper like faire agus tórramh againn don mhadadh. Like bhí sí like ar an tolg agus bhí daoine teacht isteach chun like slán a rá léithe. Like bhí sí like is icon a bhí inti like like bhí sí mar far- like mar ollpháirt don teaghlach. There was fully like bhí like there- bhí like living wake a- againn dúinn don mhadadh.

chun do mhadadh a fháil. Aww, I wish Go Cúis hAodh. Bhuel, tá tá cón ar mo mhadadh faoi láthair mar go raibh sí i ndiaidh an snip snip an Oh tseachtain seo no. agus is fuath léi é so sí bualadh isteach in achan rud agus níl sí ábalta cloisteáil. Tá sé chomh greannmhar agus ansin ar bharr sin tá limp aici faoi láthair. Oh Um, my sin rud God. b'fhéidir gur like bhris sí cos s'aici nó rud éigin. Sorry, Jesus. tá siad comh daor. le x-ray sceanairt a dhéanamh uirthi. Agus tá dad anois ag rá like ó b'fhiú domh árachas. Seo é an fógra is mó le úsáid an fís don pod anois. Má tá tú ar Spotify nó má tá YouTube agad, téigh ar an fís anois agus amharc ar an mhadadh seo, oh my god. Bhfuil sí róthrom le piocadh suas or something or? No, she's just ag bheith awkward.

a ghabháil le tá madadh an-tábhachtach chun a bheith ina mháthair anois. Tá Brandy, madadh an Kerry Cowboy, Séaghan Ó Súilleabháin tá leanbh le bheith aici. So guíonn muid ár gcéad comhghairdeas leis an chlann Uí Chowboy leis na linbh úr a bheidh acu anois le Brandy beag s'againne. Agus ba cheart na Seansálaithe a bheith ina godparents ar an mhadadh sin. Oh rinne mise bags air. Déanfaidh muid jab iontach. Ná bí aon imní ort, but rinne mise bags air so thig linn le chéile. Sílim go gcaithfidh mise mo mhadadh féin a thaispeáint. Caithfidh mé just like sular taispeánaim an pictiúr seo daoibh, caithfidh mé Caithfidh mise insint daoibh nach raibh, so tá like teanga s'aici amach as béal s'aici sa pictiúr seo, but ní hé seo an dóigh a bhí sí i gcónaí, because I think dar, because an dóigh a bhí mé á phlé ansin cheapfá go raibh just an teanga amuigh aici i gcónaí, but seo just an pictiúr a fuair mé, so sin, sin, sin an madadh a bhí agam. Aww, Holly. Holly beag s'againne.

Go on, can you show too. Á, I'd say go mbeadh sí dó dhéag.
Oh my god.
Dó dhéag! Cad é faoi Lady in the Tramp.
Oh Ní my sweet tú god.
an scanán sin nó?
Also, tá mé chóir a bheith cinnte go bhfuil na dá mhadadh, nó an madadh agus an cat i Cats and Dogs, go bhfuil siad beirt fear. Tá mé chóir a bheith cinnte go bhfuil an bheirt acu.

cheap duine dár gcuid cairde gur like scannán nach bhfaca aon duine é. But it was like ceann de na scannáin is, is like cáiliúil. I know gur dhúirt tusa nach raibh sé feicthe agat, cats and dogs. But um, cheap sí go raibh sé like indie darling or whatever nach raibh like nach raibh nár chuala aon duine faoi so bhí sí like oh an bhfuil a fhios agaibh faoin scannán seo, you know, cats and dogs agus literally achan duine like againn ansin like sé dhuine déag bhí muid like cúig déag againn bhí like yeah tá sé feicthe againn bhí sé againn ar videotape cosúil le aon duine eile sa saol. No tá mise tá mise cosúil le do chara cheap mé nach bhfaca aon duine riamh an film sin freisin mar bhí mise I think raibh mise ag rá le mo chairde faoi like cúpla bliain ó shoin agus bhí siad uilig ag breathnú orm cosúil le like go go weirdo mé so cheap mise gur actually rud éicint go go dream mé suas é nó rud éicint nach

Níl a fhios agam an raibh an leagan céanna agaibhse. An cuimhin leat cén sórt leagan a bhí agaibh de Rudolph? Ní raibh aon leagan agamsa, but an b'é an ceann claymation a bhí agatsa? No, so sin an ceann a bhí ag achan duine, an ceann claymation. But an ceann go raibh agamsa, bhí amhrán Nollaig Paul McCartney ann.

But basically bíonn siad like you know, an rud iomlán is faoi eisean ag cuartú Tiggers eile agus ansin just faigheann sé amach nach Tá sé cóíach an don scannán uilig. Uh, agus ansin just faigheann sé amach nach bhfuil aon Tiggers eile agus just go se like Tigger amháin. Beidh sé leis féin agus nach bhfuil like aon teaghlach aige basically, but it's like

agus bhí sé basically faoi na dhá leaid seo um, like, cala, like, comedy like millteanach, like bhí sé chomh chomh olc. Um, but dúirt siad it was like Disney scannán um, agus bhí sé just millteanach. So má fhaigheann sibh an seans Ná coimhéad é. Ná coimhéad é choíche. Tá Dennis Hopper ann agus Robert Englund as in like Freddy ó like Nightmare on Elm Street like just scannán chomh aisteach like um, but yeah cén scannán a bhí agat James nuair a bhí tú ag fás Ok so tá dhá scannán ná ceann amháin is ceann a cheap mé nach raibh feicthe ag aon duine agus it's one of my ceann de na films is fearr a chonaic mé riamh Ach an problem a bhí agamsa leis ná fuair mé chuile fact faoin film mícheart. So na aisteoirí so bhí mé like oh bhfaca sibh an film seo le Denzel Washington agus le uh, Paul Walker agus ansin bhí daoine like níl aon film ann le Denzel Washington Paul Walker mé like no no no tá 100% yeah tá Law Abiding Citizen

faoin I think I think fuair mé an bhean mícheart freisin níl a fhios am cén t-ainm a bhí ag my man but like chuile rud even an plot fuair mé an plot mícheart even though go raibh sé feicthe am ar dúnta agus ansin an fi an film a bhí am ag fás aníos agus tá brón orm bhfuil siod an film is fearr ever mar duine óg Brother Bear

ní thig le ainmhithe na mothúcháin céarna sin a thaispeáin or whatever, so bhí sé just plain faced lions ag gabháil cosúil le Why are you le- why are you leaving the tribe? This is the wor- seo an rud is measa gur féidir leat a dhéanamh, seo an rud is measa a tharla domh riamh, tá mé croíbhriste and gan aon athrú ar an aghaidh s'acu ar chor ar bith, agus bhí like seo chomh

like you know céin like you know character ó scanna nó like ó oh, like telefíe whatever um, agus fecinn tú iad and you're like I know Arkansas all but hear me out pretty like you know, your TikTok uh, as being a sweet immersion then funny me kind of new

fish. Ken hear me out as master agus a James Ken Ken thing it like non an character that like you know you shouldn't be into ach that you like actually hmm.
I I don't know like James take out just rad Mary Barry she's not right take him with Jay

um, epic like sci-fi like rud whatever unbelievable so deadly ach tá like couple alien on whatever because ar si like you know like ro robots gan aní and like you know na dingy garm and all this for like horns and all this can crack whatever agus kind of like you know what Tali could get it. Sin an rud, an robot bean atá like asthmatic or whatever is ní féidir léi like a craiceann a chur i mbád leis an aer. Um so literally just labhrann sí mar seo an t-am ar fad agus mise kind of like Tali, taispeáin domh cad é faoin mask? Come on, let's get along the same lines,

No, seisean, no, tuigimse sin. Tá aghaidh aisteach aige though. Níl sé ach tarraingteach mar gheall ar go bhfuil characters aige, like mar gheall ar na characters, sure, like then you're like, oh yeah.
Fág tú maith anois. You know an t-ainm atá ar fans aige? Na Cumber Bitches. Na Cumber Bitches.

ag Féile na Gealaí i gContae na Mhí i Ráth Chairn ar deireadh seachtaine den 9ú go dtí an 11ú lá de mhí Meitheamh. Le do thoil bígí linn. Is féidir le chuid le do thoil I'm begging. Tá ticéid ar fáil anois agus tá bus fosta actually ag gabháil suas ó Club Chonradh na Gaeilge do dhuine ar bith atá ag taisteal as Baile Átha Cliath. Listen James, thig leat an Cadbury Agin a dhéanamh thíos ansin an méid is mó is thig leat